nke e chiri nazere achọrọ m ka ị wụcha ntị gị ọfụma n'ihe a m chọrọ ịkụziri gị m chọkwara ikwu na ọ ga-enyere gị aka inwe ike wee chọpụta ghọta ife na-eme n'okirikiri gị ka ị na-egekwa ntị biko share ihe ndị a m na-akụzi like ya share ka ị wee nyere ndị ọzọ aka na ha ga-amụtakwa ihe gwakwa ndị ọyị ka ha sonyere m oge ọbụla ihe na-eme na ndụ gị ị bụ nwoke nwaanyị ọbụla ị meet gị na ya yi obere unu ese ma ọ gị na ya bido oyiwa ife anaghị agara gị ọfụma ị bụrụ nwaanyị gị na nwoke nke a ayịa ofu ihe gị na onye ọzọ ayịa the same thing o mezie gị sị na all men are the same jụọ onwe gị ajụjụ kee ka i si ebi ndụ gị ọ bụrụ na i so na ndị a na-abụ i je goro ọgwụ n'iru akwụkwọ ị na-aṅụ ka nwoke wee nye gị ego ka nwoke laa ka ọ ghara ịrapụ gị ka nke a mee gị kee ka o si edo gị ka ị ya-enwetanwu ezigbo nwoke you can only attract the same level of your energy you can never attract high level ọ bụrụ na i mere upgrade mara ife ị na-eme ọ ndị ahụ all these low vibration people jezi je na-agwọ ọgwụ ebe ha na-achọ onye nọ higher than them kee ka o si edo ka ọ ya-adị possible ọ ya-adị possible na the same people ahụ the same level ahụ ị nọ na ya ka ị ga na-emepe attract onye ị nọkata ị jụọ onwe gị ajụjụ kedu ihe na-emedi na ndụ gị ọ mgbe ị jụ onwe gị ahụ gbazie ife na-eme na ndụ gị ehe i wee fụ i wee nwee ike wee attract ife ọma mee ife ọma bịara gị na mgbe ndị ndị ọyị gị niile na ihe unu na-akpa wụ kee nwaanyị kedu ke ke nwoke a ga-arị enu nwoke a ga-arị enu ka o nye unu ego bụ na ị bụrụ nwoke ihe gị na ndị ọyị gị na-eche wụ kedu nwaanyị a ga-arị enu kee nwaanyị ndị mmadụ na-ala a ga-arị enu kee onye a ga-eshare number ya kee ebe a ga-aṅụ mmanya mana ị sị na ị chọrọ ịlụ ụnọ ị chọrọ ị na-afụ ndị na-agba moto ị sị kee mgbe mmadụ ka onye mana ihe niile ị na-eche bụ nwaanyị ị ga-ala onye ị ga-ayị nwaanyị ndị ọzọ na-ara ka ị jee laa nke gị ka ị ga-esi nweta ego ị ga-eji wee ṅụ mmanya weekend mana ị ya-emenwu ndị ahụ ị na-enejere anya na-enwere anya ụfụ sị na ndị a na-eme ọfụma na mana ihe anaghị agara gị ị ga-echenwu echiche otu ndị a si eche echiche ị ga-enwe ị ga-aplan ọ nya ka ị ya-abịa fụ ndị big mens ndị na ha ya na ha na-emekọba abụkwa ndị big mens ibe ha because you can only attract your own level of energy you can never attract higher than that ị na-afụ ndị big men ife ha na-eme na-amasị gị but ị nwere IQ ị nwere akọ na uche ị ga-eji wee chee echiche otu ndị ahụ si eche echiche otu ndị ahụ si aplan ife niile wee na-agara ha ọfụma ị nwere akọ na uche ị ga-eji emenwu ihe ndị ahụ niile mana ihe ha na-eme na-adụ gị mma ị na-afụ onye onye a na-aga n'ihu mana ị chọ ka ị gawa n'ihu ka onye a mana ihe asị mgbe a sị gị mee ihe onye ahụ na-eme ị ya-emenwu ya o nwere mgbe m nwere ndị ọyị niile m nwere mgbe ahụ ife a na-akpa bụ ka ị ka ga-esi were nwaanyị ka ị ka ga-esi wee mee nka ka ị ka ga-esi were nwe nka o nwere onye na-akpa alụ ka a ga-esi wee chee echiche ọdịnihu na ife a na-eche wụ e, o nwee nwaanyị e sendara picture jụọ gị ị ma onye dị otu e, o nwego onye rara ya anụ na ọ chọkwara ịla ka ebe a ga-eje ṅụ mmanya mana since m bịa ghọta ihe a since m bịa lapụ ndị a niile m fụ ndụ m gbanwee ọ nya mere na nwaanyị ọbụla ị meetiri i chee na i chee na ya na onye nke ya dị iche ị ya-ama na ọ the same thing kwa because na ọ the same level of energy ị na-emeet ka ị ga na-emeetikwa until i mee onwe gị upgrade naanị ka ya bụ ndị anụ nwecha all this low vibration energy mgbe a fụ gị na-aga n'iru ife a na-agba mbọ ka a drag gị to their own level ka ị ghara ịgazi n'iru ọ nya bụ ife onye ọbụla gị na ya na-emekọ ị fụ onye ada eche eche ezigbo echiche ada akọ ezigbo akụkọ ka ọ ga-esi wee ka ọ ga-esi wee baa uru nna rapụ onye ahụ tụọ ya gap maka na o nwere uru onye onye mewu nya nwere drag to to his own or her own energy ka i sorotala afọ na-afụsasị ozi a ka ndị ọzọ mụtakwa ihe nyere onwe ha aka chee echiche banyere onwe ha mgbe ọbụla ndị ọbụla ị na-emeet bụrụ ofu ihe chee echiche ma na ọ the same energy ị nwere ka ị na-eme na otu ndị ahụ si eme ka i si eme lapụ ha ị nwee ike mee upgrade ibido mebe attract good things chere echiche maka ndị ị fụ na-eche enwere echiche ka a ga-esi wee bụ uru ọkwa otu a ka ndụ ha ga-esi wee dị and onye ọbụla ị fụ ha na-eso otu a ka a ga-esi onye ọbụla ị fụ ya na-eso ife ha na-achọkwa ka drag onye to their own level of thinking they can never think big they, they can never plan big they only thinking how to drink who to fuck ị mago ka ha ga-esi laa nwaanyị a mee nke a mee nke a nwere ihe ọzọ and ka ị na-eso ha with same thing so mgbe ị fụrụ ụdịrị ndị ahụ fụ na ndị a ndị gị na ha na-ayị na ife ha na-akpa ife a ga-ego ma ọgwụ a ga-agwọ ka e wee kpata ego ma ọ bụ ife a ga-ego n'aka ka e wee na-adọta eh, favour ma ọ blessing ma ọ bụ ọgwụ a ga-ego ka e wee ka nwoke nwoke ihe a ga-ete n'ikpu ọ bụrụ na nwoke nwaanyị ya nwoke lịa ha elu ka nwoke a nye ha ego ma ọ ife a ga-eme ka a wee na-adọta nwaanyị ka a wee na-arasị nwaanyị ike nna lapụ ndị ahụ ga-apụ ka ọ bụrụ na ị chọrọ ka i nwee agamnihu mgbe ị lapụrụ ndị ahụ ị fụ ndụ gị agbanwe ife adịba gị mma ị na-afụ ndị mmadụ sị na onye ahụ nwekwara luck na onye ahụ nwetara ezigbo nwaanyị ife ndị a abụrọ luck no diwu onye ahụ si onye ahụ mere attract his own level her own level ngịnwa n'onwe gị your own level ka ị na-eme attract onye gị ife onye na-efe onwe onye fụrụ omume ya aga ọ bụrụ na omume ya ada nna tụpụ ya n'akụkụ ị ghọtago echewezina ka i mee because onye ọbụla all this low vibration energy ọ na-akpa ya afịakata ahụ ịgbanwe onye ahụ ọ bụrụ na ị nwetaberọ onwe gị nna lapụ onye ahụ gbawa mbọ ka ị nweta onwe gị buru ụzọ nweta onwe gị before ị chọwa onye ị ya-azọpụta ọ bụ ihe m mụtara ọ na ọ ife chukwu kụzikwara m wee sị m ka m kụziere unu na echi ya ka unu wee nyere ndị ọzọ aka ọkwa ndị ọyị ka ha na-esonyere m ife ọbụla m na-akụzi gị tinye ya n'ọrụ na ị ga-amụta ife na ọ ga-enyere gị aka n'ọdịnihu ife m na-ekwu mgba m na-agba maka ọdịnihu